Bi ye arabadon ye fevrier kalo tile naani san ba fila ani e, mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sintelimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na, kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko an ba musolaka min kun bɛ yen ni ale e, tɔgɔ ye ko e, Anna Bagayogo ni ale yɛrɛ y'a a yɛrɛ faga n'a y'a yɛrɛ fili e, baji la Bamakɔ pɔn filanan e, da. juma tɛmɛnen ko a na kɛ a fure yera min kɛra fevriye kalo tile fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ tan ni wɔɔrɔ waatiw la nin ye min ye ba joliba ale kɔnɔna na sigida min ni u ko a ma sanfil ko a yera o fanfɛlaw de la halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye minɛn minnu bɛ ni olu bɛ eh, taa ni ka segin kɛ mali ani sɛnɛgali kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegal faba n'o ye eh, Dakari a jirala k'a fɔ ko eh, gɛlɛyaba bɛ minɛn ninnu eh, taa ni ka segin na sabu min ye awa kɔntɛnɛri minɛn bɛ bila min kɔnɔna na kɛsuba ninnu ko a ba naani ɲɔgɔnna k'o de eh, sen tɛ ka bɔ a nɔ na min bɛ Mali eh, kɔnɔna na yan nɔ minnu sen tɛ ka eh, Dakari eh, Senegal faba eh, lasɔrɔ n'o y'u ka kɔgɔjida ye k'a kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye minɛn taa ni ka segin na Mali ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ. Tɛnɛ tɛmɛnen n'o bɛnna fevriye kalo tile fila ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ sanfɛla kɔlɔsi olu ye jugu dɔw ka yɔrɔ dɔ tiɲɛ moritani dancɛ la dugula dugu min n'o bɛ wele ko foyita o fanfɛlaw la foyita ale bɛ mali ani awa moritani ni ɲɔgɔn cɛ an b'a yira aw la k'a fɔ an ka finitigiw ye jugu ninnu ka awa bolimafɛn saba kɔlɔsi u tun kɛlen bɛ ka bolimafɛn minnu fa ani awa u tun kɛlen bɛ ka u ka ayiwa dagayɔrɔ kɛ yɔrɔ min ye bolimafɛn ninnu yera o yɔrɔ in de la o kama fɛn min ye an ka finitigiw ye u ye mugujugu bila ka jigin nin maa kofɔlen ninnu kan ka caman ni to a la u ka awa maramafɛn dɔw tiɲɛ ani ka se ka u wasa don awa u bolofɛn dɔw la cogoya min na taratadon min ye fevriye kalo tile saba ye san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na a yirala k'a fɔ ko taji doni mɔbili e, caman awa ko o sera ye min ye e, segu ale dugu kɔnɔna na nin taji doni mɔbili ninnu kɔni sera e, segu dugu kɔnɔ n'o ye marabolo naaninan ye walasa ka se ka tajiko gɛlɛya min bɛ sen na ka caman b'o la awa segu dagaba gun kan kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ ko min ye joyila mara ye awa min ye yɛrɛminɛ ye n'o ye e, couvre-feu ye ɔ k'o bɛna to e, sen na dɔ bɛna fara awa a waati janya kan ka daminɛ min ye fevriye kalo tile fɔlɔ ka taga bila a tile mugan ni seegin na san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ min ye ayiwa joyila ale marabolo kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. nin wagati in na an bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoni ye sɛf al islam kadafi Ale ye awa Mohamed Kadafi Libi masakɛ kɔrɔ o denkɛ ye kabini kunungo awa eh, fo ka se sisan ma. Kibaruyaw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko a fagara. Awa kunnafonidisow minnu ni olu bɛ eh, Libi eh, jamana kan, o kunnafonidisow yɛrɛ de y'a a kibaruyaw lase kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ ko Saif al-Islam n'o ye awa Kadafi eh, denkɛ ye, ɔ k'a a fagara. Nka a fagara awa cogoya min na, ani a fagara kun jɔnjɔn min na, ani eh, jɔniw de fɛ,

lamerikɛn jamana kɔni fɛla ye ale ni e, Sahɛli jamanaw k'u bolo to ɲɔgɔn bolo baaraɲɔgɔnya la walasa lakana bɛ se ka sabati ni jamana ninnu kɔnɔna na cogoya min na ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn don na nataw la